Fáilte romhaibh, a chairde, chuig Fíorbhraon arís, seo an imeacht deireanach den sraith a bhí againn thuas staighre anseo i mBooks Upstairs. Tá na leabharthaí thíos staighre, mar a tharlaíonn, agus tá CDanna le fáil chomh maith, so má tá sibh ag iarraidh a bheith ag tacú leis na scríbhneoirí is na ceoltóirí, an dóigh is fearr chun sin a dhéanamh ná an lámh chúnta a chur i do phóca agus airgead a bhaint amach. Más rud é go bhfuil airgead tirim agat sa lá atá inniu ann, muna bhfuil airgead tirim agat do chárta creidmheasa, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an gComhairle Ealaíon, Foras na Gaeilge agus Comhairle na Cathrach as maoiniú a chur ar fáil d'IMRAM. Rud éigin thar a bheith tábhachtach, táimid ag déanamh taifead ar an imeacht seo. Má tá fón póca agat, múch an rud anois, le do thoil. An rud atá i gceist leis an tsraith seo, bhí muid just ag iarraidh go mbeidh imeachtaí beaga againn Arís, is deis ag scríbhneoirí agus ceoltóirí a bheith ag bualadh leis an lucht féachana arís agus gan a bheith glic agus gan a bheith ag iarraidh seó ilmheánach a chur ar siúl, just an rud atá i gceist ná guth an ealaíontóra. So, tá triúr filí againn agus beirt amhránaí inniu. Bhí muid in ainm a bheith ag tosnú le Caitríona O'Leary ach, Ní raibh spion mhaith ar Caitríona, bhí sí buailte le slaghdán agus thug mé cuireadh do Noel O'Grady tús a chur leis an ócáid ach mar a tharlaíonn, tá Caitríona ag teacht chuici féin agus beidh sise ag casadh cúpla amhrán ag an deireadh chomh maith. Ach ar dtús, Noel O'Grady. Bhuaigh Noel O'Grady cuid mhaith duaiseanna ag an Oireachtas thar na blianta, tá clú is cáil air as na leaganacha d'amhráin mar 'Dónall Óg' agus 'Úna Bhán'. Tá suim faoi leith aige sa cheol atá ceangailte le scríbhneoirí cosúil le James Joyce, W.B. Yeats, Seán O'Casey, Kavanagh agus John B. Keane. Casann sé amhráin i Spáinnis, Fraincis, Maori agus Mandarin chomh maith. Tá léiriú aige faoi Joyce dar teideal Ode to James Joyce, Portrait of a Tenor agus ag IMRAM siar i 2019, sular bhris an pandéim orainn, bhí ról lárnach ag Noel sa léiriú Sea, Sea, Sea, Ulysses, as Gaeilge a léirigh muidne istigh i Músaem Litríochta na hÉireann. An bunchreideamh atá ag Noel ná creideann sé go dtagann na hamhráin is fearr ón chroí istigh agus ón anam. Cuirigí fáilte roimh Noel O'Grady. Go raibh maith agat, Liam. Dia dhaoibh. Tá mé chun dhá amhrán a chasadh. An chéad amhrán in ómós don imeacht a tharla arú inné i nDún na nGall agus tá siad linn inniu agus fuair mé an t-amhrán seo, tá sé feiliúnach dar liom don lá atá inniu. Fuair mé é nuair a bhíos lonnaithe san arm i measc na gConallach. i nDún na nGall na blianta ó shin agus an teideal atá ar an amhrán ná 'Thíos Cois na Trá'. Agus tá an áilleacht agus an ciúnas san amhrán agus tá an áilleacht chéanna agus an ciúnas i nDún na nGall agus i ngach áit eile inniu.

Sa reilig bheannaithe, is na daoine a shiúlfadh liom thíos cois na trá. Suaimhneas síoraí dóibh go raibh maith agat. An dán eile, dán grá, denied love mar a déarfá. Úna Bhán, ceithre chéad bliain ó shin, bhí file agus ní raibh pingin aige, ní raibh tóin ina bhríste agus bhí sé, ach bhí sé i ngrá ach bhí sí lonnaithe i gcaisleán agus dar lena tuismitheoirí ní raibh sé oiriúnach agus níor tharla sé. Ach chum sé dán álainn. Tar éis an eachtra, Úna Bhán, Úna Bhán, ba rós i ngáirdín thú, You are the rose in every garden. Agus an líne deireanach, Is nárbh fhearr domsa a bheith gan súile ná d'fheiceáil riamh, It were better if I were without eyes than to have ever laid them on you. Bíonn an grá caoch amanta.

Anois, leanann muid ar aghaidh leis an fhilíocht. Bhuaigh an chéad chnuasach filíochta le Simon Ó Faoláin, Anam Mhadra, Duais Glen Dimplex na Gaeilge agus Duais Eithne agus Rupert Strong. Tá sé ina stiúrthóir ar an Fhéile Bheag Filíochta i gCiarraí, tá mise ag súil go mór dul go Ciarraí an bhliain seo chugainn chuig an fhéile iontach sin. Sa dara leabhar filíochta uaidh, As Gaineamh, a d'fhoilsigh Coiscéim i 2011. Bhí tionchar a ghairme mar sheandálaí agus a thaithí mar athair i gCamarú go trom ar a chuid filíochta. Sa chnuasach is déanaí uaidh, Iasachtaí, pléann sé an deoraíocht agus an coimhthíos i ndánta a théann i ngleic le taithí na dteifeach in Éirinn. Dar le Paddy Bushe, is file tábhachtach File uaillmhianach é agus aontaím leis amach is amach. Cuirigí fáilte roimh Simon Ó Faoláin.
Is dócha go bhfuil sé beag go leor gur féidir le gach éinne mé a chlos. Léifidh mé cúig dán, ba cheart go bhfanadh sé sin laistigh den teorainn ama, agus is as an leabhar nua so a bheidh mé ag léamh don gcuid is mó, cé is moite de dhán amháin. Mar a dúirt Liam, tá go leor sa leabhar so bainteach le cúrsaí saghas deoraíochta, ó bheith ar iasacht ó rudaí agus léifidh mé an chéad dán ann, baineann sé le leis an duine agus an caidreamh atá ag an duine le cúrsaí teicneolaíochta go bunúsach agus dar ndóigh an chéad chuid de san ab ea an caidreamh a chruthaíomar leis an tine. Adhaint. Bhí aibhleoga dearga san fhéar dóite mar ar bhuail tintreach an machaire. Tháinig an duine is chrom is shéid orthu gur tháinig tine. Chonaic sí é is chloígh lena thaobh is leadhb le teann grá é mar gur thuig sise, nach leacht solad ná gás, nach cáithnín tonn ná gath í, eisean. Nach iasc éan ná míol, nach púca, deamhan ná dia é. Is go rabhadar araon gan sliocht gan sinsear. Ar sise, Beathaigh mise agus beathód tusa, ar seisean, bíodh ina mhargadh. Agus. An tarna dhán a léifidh mé, baineann sé le saol na Gaeltachta agus b'fhéidir an tríú cheann chomh maith mar a feictear domsa é. Tá dán iontach ag Colm ansan, 'Oíche Mhaith a Bhastaird', a bhaineann lena óige nuair a bhíodh daoine ag triall ar Chorca Dhuibhne i rith an tsamhraidh chun bheith ag caint is ag cadráil le muintir na háite agus Gaelainn a fhoghlaim agus mar sin de agus is dócha gurb é saghas taobh eile den rud céanna an dán so, baineann sé le cairde de mo chuid óm óige agus an teideal air ná 'Saoi Gaeltachta'. An diúgaire léannta i dtigh an óil, óna bheol gur shil na cnapáin órga crua-chainte a bhailigh sibh i gcróca cluaise ar saoire daoibh. N'fheadar daoibhse féna ghníomha? nó cad a tharla nuair a chuaigh abhaile ag deireadh oíche ná an saol tré shúile a bheirt mhac súd. Is dá gcuirfeadh lá breá éigin ceist umhal air ag an gcúntar an raibh airgead póca sa chanúint, déarfadh sé le seanabhlas ná raibh ann ach Béarlachas. Ach bhí ciall eile ag a mhic ceangailte leis an nath san. Nuair a bhíodh orthu ransú tré phócaí múntais bríste, é gan aithne gan urlabhra ag lorg fiacha béile. Agus seo dán eile a bhaineann leis an nGaeltacht. Táimse chomh holc le héinne ag fáil locht ar an nGaeltacht agus chomh seanfhaiseanta agus seanachaite sin le haon rud ann, ach fós féin, beimid i dtrioblóid nuair a bheidh sí imithe, bhfuil fhios agat, so, seo mo chuid tuairimí féin maidir leis sin. Leaba an Dáiríre an dán so, sé tiomnaithe do Áine Moynihan. Níl na fathaigh ar fad imithe as an saol. An lá fé dheireadh is mé ag siúl an mhadra taobh an tseanfheirm éisc i mBaile Uí Shé do chonac an Bradán Feasa. Bhí Sailor ag déanamh a ghnó, mise seasta 'ligint orm nár thugas so fé ndeara, nuair a chuala splais diamhair laistigh den gclaí pollta. Isteach liom gur leanas an glór timpeall ar charn bairillí meirgeacha is bhí sé ann ina aonar in umar coincréide, an Bradán Feasa. Ní stopann bradáin riamh ag fás mura dtugann fé áit a mbreithe chun síolraithe agus báis É sin, nó mura mbeireann iascairí orthu ina líonta, is bhí sé seo chomh mór le cráin mhuice, a eití ina ngiobail, a ghainní gan ghile, a chneas leath-ite ag fungas. An feoil nochta chomh garbh san le fiscint le langa Oíche Nollag. an mhilseacht silte as. Agus maidir lena stór chlúiteach eolais, is baolach go raibh san scaipthe chun na ceithre harda ag an dementia. Ach fós, bhí sé ag déanamh gaisce leis féin, lúba á lúbadh is gach pirouette ar bharr an uisce chun an t-am a mheilt go Lá Pilib a' Chleite. Molann mo chairde liom Siadsan nach cairde samhailteacha iad, na finscéalta is na miotais a chaitheamh uaim, nach fiú cac an tsnaig iad is sinn ag strácáil leis an téamh domhanda nó an easpa leathanbhanda. Ach bhí sé ann gan ghó, an Bradán Feasa, Ina aonar in umar concréide sa Ghaeltacht. An tarna cheann ón deireadh. Seo dán nua a scríos, an t-aon dán a scríos is dócha ó tháinig an leabhar san amach agus tá sé, tá cúlra b'fhéidir beagáinín casta fé, déanfaidh mé iarracht gan dul chun seana bhróg ach Bhíos thíos ag Cuas an Bhodaigh, tá 'fhios agaibh ar fad, gurb in an áit gur dh'imigh Breandán Naomh Bréanainn uaidh, más fíor, ar a shlí go dtí an Domhan Úr. Agus nuair a bhíos ann bhíos ag smaoineamh, dá mbeadh 'fhios aige na rudaí a thiocfadh as san, b'fhéidir go mbeadh sé théis fanacht age baile, mar cé. B'fhéidir nár chuaigh sé ann ach chuir sé tús le turas samhlaíochta na nEorpach go dtí an Domhan Úr mar go raibh an oiread san cáil ar an lámhscríbhinn, an Navigatio, agus go bhfuil saghas ceilt déanta ar na torthaí a bhí ar san dos na bundúchasach thall. Níl aon trácht orthu mórán sna leabhair staire, an na milliúin is na milliúin is na milliúin acu a fuair bás de bharr cúrsaí galair agus rudaí mar sin. So, do chumas an dán so ag caint le Naomh Bréanainn, is dócha, á rá leis b'fhéidir gur cheart athmhachnamh a dhéanamh ar an turas so, sin é. Fóill, a Bhréanainn, agus faobhar ort chun na mara. Tabhair do chluas ar dtúis ar chomhairle leasa, tabhair do chúl anois ar bhéal an Chuasa, ar scread na bhfaoilean agus an dún rua. Cuir naomhóg ar stáitse, scoir do chriú, siúl go háit nach aithnid maidí rámha, bunaigh ann do chillse, can na dtráth, is feasta fan ann socair le do Dhia. Tá deis agat beannacht thar naomh a bhronnadh, clúdaigh creat na marbh le feoil athuair, bronn aríst a saol is a gcultúr. 'Sé guí na gcéad náisiún an roth a stopadh sar a dtosnaíonn sé riamh i gcéaduair ag casadh.

agus blaincéad lán de bholgach mar bharr fill. Na scórtha milliún blaoisc chun spéire ag drannadh ó fhéar fada ar prairie agus pampa is go bpléifear leis ansan mar rud nár tharla. A chléireach, ceap do shuaimhneas, cosc uaillmhian a fhásann ann mar chancar i do chroí. Parthas neimhe seachas tír choigríoch is dual mar sprioc do naomh de réir reacht Chríost. Leag díot feasta fallaing an tseanalaoich. Fág an rud aineoil aineoil go brách. Bíonn gaisce, uair, ar fiú ar gníomh neamhdéanta is tá an cosán gréine siar ar dath na fola. Críochnóidh mé le dáinín beag éadrom. Bhí sé sin trom go leor. Seo díreach leagan ar ar dhán leis an bhfile Jules Supervielle. Ón Airgintín ab ea é ach tháinig a mhuintir ón Fhrainc agus As Fraincis a bhíodh sé ag scríobh agus thaitin an dáinín so go mór liom, bhíos ag iarraidh Gaolainn a chur air le tamall. Tá an-chuid ráite ag daoine fé inspioráid fileata agus rudaí mar sin ach is dóigh liom gurb é seo an ráiteas is fearr a chuala mise, nó an míniú is fearr, An Madra Is madra mé ar m'ábhar féin, sin gach is eol dom. seachas nuair a thiteann dán anuas ón spéir orm ó fhile nach fios dom a chló, ar mhian mo sheirbhís chun cúram beag a dhéanamh dó ar mhaithe féirín. Mise nach bhféadfadh labhairt go deo gan agam ach tafann chun slí a dhéanamh tríd an gceo is mo sciúch a ghlanadh, níl aon spéis agamsa teacht as m'easpa chéille, níl tóir agamsa ar an racht a spreagann bréithre, a ghlacaim leo go drogallach ó chearn ard éigin.

Bhuaigh dán le Ailbhe Ní Ghearbhuigh, 'Deireadh na Feide', Corn Uí Néill siar i 2012. D'fhoilsigh Coiscéim a céad chnuasach filíochta 'Péacadh' agus ag scríobh faoin dara cnuasach léi, 'Tost agus Allagar', dúirt Nuala Ní Dhomhnaill, 'Is leabhar iontach é seo, labhrann intleacht chomh géar agus chomh gléineach tríd síos gur cúis bróid dó é gur i nGaeilge a labhrann sí, an tuiscint atá ann ar chás an duine, ar chomh deacair is atá sé teanga a chur in eispéireas an chine, gan trácht ar an duine aonair. Tá an fhírinne shearbh againn anseo, ach mar a thug Emily Dickinson comhairle dúinn fadó, í ar sceabha. Fuair cnuasach dátheangach léi, The Coast Road, ardmholadh ó Nuala arís agus dúirt sí, Féasta don tsúil agus sólás don chroí. Cuirigí fáilte roimh Ailbhe Ní Ghearbhuigh. Go raibh míle maith agat Liam, tá sé an-dheas a bheith anso i dteannta mo chuid comh-Mhuimhneach agus fáilte ar leith roimis daoine nach de bhunadh Chúige Mumhan iad. Molaim bhur ndíograis. An chéad dán, rud nár luaigh Liam actually ná gur, is de bhunadh Thrá Lí mé, Baile Thrá Lí, agus ní foláir nó gur chuaigh cuid de na scéalta mar gheall ar Tom Crean, gur neadaigh cuid acu istigh i m'intinn mar blianta níos déanaí scríos an dán seo mar gheall ar an bhfear seo a chuaigh go dtí an Antartach agus thit sé i ngrá leis an gceol, an saghas, an fuaimrian a chuala sé sa tírdhreach. Ach i ndáiríre, sílim actually go mbaineann sé seo le bheith in aontíos le ealaíontóir. Filleadh ón Antartach. Cloiseann sé fós é, díoscán an oighir, tormáil i bhfad uaidh, ciúnas an tsneachta. Is cuimhin leis go fóill an t-aer úr a shlogadh, an dá scamhóg aige glanta, fuacht naofa ag beannú a chnis. Thug sé grá a chroí don ngoimh gheal, don díseart tostach, don tírdhreach glan. Ach b'éigean dó filleadh ar an taiseacht is ar an mbaile. Bhí air cúl a thabhairt don mbáine. Is iomaí oíche a iarrann a bhean air go caoin an chistin a dh'fhágaint is dul léithi a luí. Is aoibhinn leis uaigneas an tsileáin ón sconna is ceol aige srannán an reoiteora, nótaí, doimhne, á seimint go mall, dlúscáil ochlánach a labhrann le gach ball dá bheo. Ní bhíonn mórán ar siúl i dTrá Lí seachas féile áiféiseach ina mbíonn ar mhná iad féin a chur ar stáitse, ach rud I suppose a thug misneach éigin dom ná go dtáinig Tom Waits agus a bhean Kathleen Brennan go Trá Lí ar mhí na meala so bhí orm dán a scríobh fé sin. Tom Waits i dTrá Lí. Mí Lúnasa ar mhí na meala, d'fhan sé fhéin is a ghrá geal i dtigín beag i dTrá Lí. Bráillíní leapan ag triomú laistiar. Laistigh, bhí na leannáin cromtha ar shoinéid dhiamhaire a chumadh. Lasmuigh, bhí éill ar mhadraí is an ghrian ag dul faoi, bhí préacháin ar línte teileafóin ag taidhreamh ar rósanna, rí-rá leanaí ag maolú áit éigint. D'fhadaigh sé an tine is mhair an ghríosach isteach san oíche.

Ach níl aon deabhadh. Óir is mór an feall bheith ag brostú, íosfaimid oráistí ar ball. Drid liom anall, ní gá an gríosú, ach níl aon deabhadh. Póg mo bhéal go mall, blais díom, a rún, íosfaimid oráistí ar ball. Cuimil do láimh dem' chabhail, thá dúil sa tsúil ach níl aon deabhadh. Fan socair, fan teann, mo ghrá go daingean thú, íosfaimid oráistí ar ball ach níl aon deabhadh. Thá an grasse matinée go breá is gach aon rud ach naoi mí níos déanaí, bíonn deireadh leis an grasse matinée go ceann tamaill, baineann na dánta, na chéad dánta eile, baineann siad leis an, le cnuasach nua atá ag teacht amach an mhí seo chugainn agus go leor des na dánta sa chnuasach so, Tonn Teaspaigh agus dánta eile, baineann siad leis an bpreab agus an ngeit a baineadh asam nuair a saolaíodh mo chéad leanbh. So an chéad cheann, samhlaím ceann dos na coffee mornings sin go mbíonn mná agus na leanaí beaga ag dul isteach chucu ach is saghas mar, mar thromluí a shamhlaím é. Cró. Chímid í ag tomhas an raghaidh sí isteach, méid na trucaile trí fhráma an dorais. Chonaiceamar a leithéid roimhe seo, éiginnteacht ar an dtairseach. Ach ní gá di bheith idir dhá chomhairle. Slogfar í ar aon nós isteach i ríocht seo an teasa Tá scata againn anso cheana, súile éisc orainn is sinn ag cur allais, tá an caife sa phota lag agus bog, is tá dream ag faire go géar ar an gclog, formhór againn beag beann ar an uair, just ag maireachtaint ó néal go búir, an t-ocras ag diúl orainn le fada, le stáir, an smior súite as gach cnámh, gleo damanta na háite so ag réabadh cogarnaíl is geabaireacht de scréacha. Tá sí fós ar an dtairseach ag faire isteach, ach níl aon dul siar aici ná aon teacht as. Tá an rud seo ag Karl Marx gurb iad na páistí a chaithfidh na leanaí, na tuismitheoirí a mhúineadh agus sílim go bhfuil fírinne áirithe sa mhéid sin. Grian na Maidne. Múin dom do dhúthracht, do sholas glé niamhrach, táim ullamh, táim umhal, Bead im phrintíseach cíocrach i mbun an ghnó. Tá mo chroí chomh glan leis an spéir is chomh fial flaithiúil. Raghad i dtaithí ar chomhréir nach dual dom ó thús, ach tá friotal na mbachlóg agam ar an gcluas. Tiocfad isteach ar ghramadach na cruithneachtan a ghluaiseann mar thonn órga nuair a shéideann gaoth cháite. Tá teanga na gile go líofa ag mo leanbh bán go baile agus is foighneach an oide í. Tá Búda tanaí ag bun an ghairdín a mhaitheann dom é nuair a thitim in umar an éadóchais. Ach éiríonn an ghrian aríst ar maidin agus éirímse aríst, ullamh agus umhal. Críochnóidh mé leis an dán so. Baineann sé le éalú, sílim, agus an rud a bhí sa cheann agam ná, tá an pose yoga seo, an crann, ní dhéanfad anois é mar titfidh mé, ach tá beith i gceist ag an deireadh, an bheith chlúmhach agus sin an birch.

Agus thug Tadhg Ó Dúshláine Bruce Springsteen na Gaeilge air! Molann Tadhg chomh maith grástúlacht a chuid liricí rómánsacha i mbailiúcháin ar nós Cantaic an Bhalbháin, bhí Ailbhe ag caint faoi tírdhreach, agus sa leabhar is déanaí ó Cholm, Tírdhreacha, tá dánta nua agus rogha dánta as seacht gcinn de chnuasaigh, agus tá siad uilig ag díriú isteach ar an téama tírdhreacha. agus sna dánta nua téann idir sheanchas agus logainmneacha i gcion ar an tslí ina bhféachann an file ar an áit dhúchais ina dtarlaíonn dó a bheith. Tagann cuid mhór de na dánta seo as tréimhsí taistil a bhí aige sa tSín agus sa tSlóivéin mar scríbhneoir cónaithe agus chaith sé tréimhse saoire chomh maith san Iodáil, sa Ghréig agus i gContae Mhaigh Eo. So, ag scríobh faoina leabhar Scáthach bhí an méid seo le rá ag an bhfile Michael Davitt, Duende iontu! Draíocht! Colm Breathnach. Is deacair tú féin a fheiscint uaireanta sna rudaí a deir daoine fút ach. Aontaím leis sin. Léifidh mé b'fhéidir cúig cinn de dhánta nó b'fhéidir sé cinn. Teastaíonn uaim cúpla dán nua a léamh, le nbhur gcead. Is maith le filí uaireanta ag ócáidí mar seo dánta nua a thriail ar dhaoine agus féachaint conas mar a éiríonn leo. An chéad dán, dánta iad seo a bhaineann le cúrsaí reatha i ndáiríribh, an chéad cheann, Foilsíodh in Aneas é, ba cheart dom é seo a fhógairt, Munster Literature, cad a thugann siad air? Centre, yeah, bím i gcónaí ag tabhairt rud éigin eile air, ach Simon a bhí mar eagarthóir ar seo agus ghlac sé leis an dán so. An teideal atá air ná Seachas Uisce. Caithfidh mé na spéaclaí a chur orm fhéin. Deir filí go minic gur go scríobhann dánta iad féin. An dán so, éilíonn sé go léifí ar shlí áirithe é, ar chúis éigint. Seachas uisce. Seachas uisce, cad eile atá sa bhfarraige mhór? Seachas uisce agus éisc agus feamainn agus fochaisí, cad eile atá sa bhfarraige mhór? Seachas uisce agus éisc agus feamainn agus fochaisí agus portáin agus gliomaigh, cad eile atá sa bhfarraige mhór? Seachas uisce agus éisc agus feamainn agus fochaisí agus portáin agus gliomaigh agus sáile agus rónta agus míolta móra agus tonnta go bhfuil glinniúint na gréine orthu agus smugairlí róin agus planctón agus doimhneacha dorcha do-eoil Cad eile atá sa bhfarraige mhór? Seochas uisce agus doimhneacha dorcha do-eoil agus sáile agus báthadh agus sceon agus ólaí ar ólaí ar ólaí, cad eile atá sa bhfarraige mhór? Plaisteach. Tá plaisteach sa bhfarraige mhór. Tá málaí plaisteacha sa bhfarraige mhór, tá téad agus sreanga plaisteacha, tá buidéil phlaisteacha agus crátaí plaisteacha sa bhfarraige mhór. Agus tá micreachoirníní plaisteacha agus na mílte mílte milliún míreanna plaisteacha eile sa bhfarraige mhór. Seachas uisce agus plaisteach, cad tá sa bhfarraige mhór? Dúirt Liam go gcaithim tréimhsí ar Oileán Acla agus cíonn tú na míreanna plaisteacha seo ar fad ar an dtráigh in Oileán Acla. Scríos an dán so ar an gcúigiú lá d'Aibreán i mbliana mar fhreagra ar ceann des na grianghrafanna a foilsíodh tar éis gur nochtadh an sléachtadh a deineadh in Bucha san Úcráin. Mála prátaí. Mála prátaí ar an gcosán ar thaobh na sráide agus roinnt prátaí tar éis sceitheadh as. A haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé. Éirím as an gcomhaireamh, ach fós baineann siad m'aird den bhfear atá ina luí in aice leo, marbh ar an tsráid. 8, 9, 10, 11, Dhá phráta dhéag scéite as mála plaisteach. Deir cara liom gur chirte 'mála plaistigh' a rá, faoi mar a deirtear 'bosca adhmaid', abair. Gur ainm ar ábhar Gur ainm ar ábhar ruda seachas aidiacht ba cheart a úsáid sa chás seo. ligean dom aird luí ar na smaointe seo atáim, is ar an mála plaisteach sin den saghas a gheofá san ollmhargadh agus é lán de phrátaí, seochas ar an bhfear marbh in aice leo ar an tsráid. Cá bhfuair sé iad? An bhfuil sé róluath go fóill dul ag baint prátaí? bhfuil siopa fós ar oscailt nó stalla glasraí? Ar dhein grósaeir nó siopadóir prátaí scaoilte a chur isteach i mála dó, don bhfear atá marbh ar an tsráid? Cá raibh sé ag dul? Cér dóibh na prátaí? Dá bhean, Dá bhean agus a gclann, dá mhuintir, an tseanalánúin age baile? Nó ab ann go raibh a bhean ina theannta? Arbh a d'iarraidh í a chosaint a bhí sé nuair a lámhachadh é? Cad a dheineadar léi sin? Cad a dheineadar uirthi? An raibh a thuismitheoirí in íoslach éigint, ar thugadar siúd na cosa leo? Cér dóibh na prátaí atá scaoilte as mála ar thaobh na sráide in Bucha na hÚcráine? Right, léigh mé roinnt, roinnt seanadhán anois agus na, na, na cinn nua sin. Thagair Liam ansan do, do eh, turasanna a thugas thar lear agus a leithéid agus mar a tharlaíonn bhí sé i gceist agam ceann des na dánta sin a léamh. Níor léas an dán seo go poiblí riamh ach em, baineann sé leis an nós atá agam nuair a bhím thar lear em, ceann a thógaint do, do áitainmneacha agus an, an, glacaim leis gurb in an tslí atá daoine, age daoine ins na tíortha sin saghas em, a dtír fhéin a thabhairt faoi ndeara agus cur síos ar an dtír sin. Agus an ceann seo, an áitainm seo, tá baile beag in airde sna sléibhte sna hAipiníní agus thógas ceann don ainm, Puro Cielo san Iodáilis, ciallaíonn sé sin saghas spéir ghlan nó a leithéid agus saghas, tá siad ag maíomh as an áit is dócha. So scríos an dán seo Puro Cielo.

B'fhéidir dhá dhán eile nó trí. An Leabhar Ársa. Bhíos ag éisteacht leis an raidió lá amháin, nó bhí an raidió ar siúl, agus chuala duine éigin ag trácht ar mar a mheasas The Ancient Book, agus phrioc sin m'aird. Ach ní rabhadar ag caint ar leabhar sean ná leabhar nua ná faic eile, n'fheadar cad a chuala, ach d'fhan an frása sin i mo chloigeann agus scríos an dán so, An Leabhar Ársa. Baineann sé, bhíos ag cuimhneamh ar lámhscríbhinní agus a leithéid, lámhscríbhinní na Gaelainne agus a leithéid agus an tslí gur seachadadh an traidisiún ar aghaidh, ar lámhscríbhinní agus an tslí go mbíodh daoine ag athscríobh lámhscríbhinní agus ag déanamh a gcuid féin díobh. Ach baineann an dán, is dóigh liom, le haon traidisiún nó le seanchas teaghlaigh nó aon rud mar sin agus an tslí go seachadtar a leithéid ar aghaidh. An Leabhar Ársa. Tóg an leabhar ársa so, go bhfuil an clúdach leathair air ag dul i léithe, go bhfuil na ciumhaiseanna ar na leathanaigh ann ar scéitheadh, agus an dúch orthu leis ag tréigean. Tóg an leabhar ársa so agus léigh é. Léigh pé méid de is áil nó is féidir leat. Faigh peann agus téir thar aon litreacha ann atá ag éag. Scrios amach aon fhocail atá míshoiléir agus breac isteach focail de do chuid féin. Mar chlabhsúr, cuir focail eile as a dheireadh. Scrígh aon ní is áin leat fút féin atá go hiomlán anois. Dein an méid seo céim ar chéim, agus chífear de réir a chéile, liathadh an chlúdaigh, scéitheadh na gciumhaiseanna, agus tréigean an dúigh ag dul ar gcúl. Chífear an ghnáthmhíorúilt ag tarlúint. Den leabhar ársa déanfar tráchtas úr. Léifidh mé dhá dhán eile mar sin. Seo do Michelle. Dá gcífeá í tar éis fíon a dh'ól. Dá gcífeá í tar éis fíon a dh'ól, An cineál craorag sin ón tSile, a mhic ó. Í ag pramsáil romham tríd an gceantar gnó i lár na hoíche agus loinnir ina snó mar nár fhágamar an tábhairne dtí'n a ceathrú chun a dó. Á, dá gcífeá í tar éis fíon a dh'ól. Dá gcífeá í tar éis fíon a dh'ól. Cineál na Gearmáine ar a dtugaid Hoch, a lámha amhail éin bhána gabháil gach treo is a glór a beith breith bua ar challán an tsló i gcafé súgánach san ardtráthnóna. Ó, dá gcífeá í tar éis fíon a dh'ól. Dá gcífeá í tar éis fíon a dh'ól, sútha talún fé uachtar agus gloine Bordeaux, ag cóisir ghairdín i dtosach an fhómhair, a rothar le hais a gheataigh is é a brionglóid fén mbóthar abhaile Is an ghrian ag dul fó, Á, dá gcífeá í t'réis fíon a dh'ól, Dá gcífeá í t'réis fíon a dh'ól, Bán ón nDomhan Úr, ó fhíonghort Chalafóirn, I lár halla a hapáil tríd an staicín eornan Ina bróga gorma svaeide nó, Dá gcífeá í mar a chímse í, tar éis fíon a dh'ól. Anois, ní raibh sé i gceist agam an dán so a léamh, ach sa mhéid gur luadh é, mheasas go mb'fhéidir gur cheart dom é a léamh, agus fágfaidh mé mar sin é. Bhí deacrachtaí ag aistritheoirí an dán so, a aistriú agus sin mar gheall ar an teideal, Oíche Mhaith, a Bhastaird. Ach ba ghnáthchaint é sin nuair a bhíos i m'fhear óg, b'fhéidir ná fuil glacadh leis a thuilleadh anois, nuair a bhíos i mo bhuachaill óg, caithfidh mé a rá. An fear a d'aistrigh go hIodáilis é, dúirt sé go gcaithfeadh sé.

Agus thagadh scata de mhuintir na háite is dos na laethanta breátha thar n-ais i ndiaidh am dúnta i dtigh tábhairne Dhónaill Uí Chatháin. Is bhímisne páistí inár leapacha ar fionraí, suan na súl oscailte orainn sa tseomra codlata, ag feitheamh le monabhar bog an chomhluadair ag déanamh orainn an staighre aníos. Thosnaítí ansan le tamall comhrá, scéalta á n-aithris agus corr sá grinn. Tú fhéin id fhear tí, támáilte, ach an Beamish ag tabhairt do ghlóir chút nó go n-iarrtá ar dhuine éigint amhrán a rá? An curfá dá chasadh ages na haoinne, an siosadh agus an barr dá bhaint de bhuidéal. Is nuair a bhíodh an oíche thart, chloisimis na daoine is iad ag imeacht, thíos ar an tsráid i moch na maidine, an ceiliúr ag duine acu, Oíche mhaith, a bhastaird, in ard a chinn ar Shráid a' Bhuailtín. 'Sé mo lom ná rabhas fásta suas in am sara bhfuairis bás, le go mbeinn i láthair ag oíche a reachtálais os cionn shiopa Sheáinín ar a' mBuailtín. Is nuair a bheadh an oíche thart agus an chuileachta ag imeacht, Thabharfainn fhéin fé mo lóistínse mar aon leo, i mBaile Eaglaise nó sna Gorta Dubha, ach sara n-imeoinn, chasfainn chút le go ndéarfainn leat oíche mhaith, a bhastaird go ceanúil meisciúil leat. Go raibh míle maith agat.
Go raibh míle maith agat a Choilm, agus deas na dánta nua sin a chloisteáil chomh maith. Anois táimid ag teacht chun críche, beidh cúpla amhrán eile againn. Tá cáil idirnáisiúnta ar Chaitríona O'Leary agus í in ann amhráin mheánaoiseacha a chanadh go seoigh chomh maith le hamhráin ár linne. Tá breis is scór albam curtha amach aici leis an mbanna ceoil Dúlra. Agus bhí ról lárnach aici ag IMRAM thar na blianta, thug sí faoi Kate Bush agus Joni Mitchell, aistrithe go Gaeilge, chomh maith leis sin, dánta le Sappho a bhí aistrithe go Gaeilge ag Caitríona Ní Chléirchín agus Bertolt Brecht a bhí aistrithe go Gaeilge ag Gabriel Rosenstock.

that thrives in areas of the unusual and unreal'. Tagann an fhilíocht, bhí cara liom ar Facebook, file haikus, bhí sé ag caint faoi, nath cainte i mBéarla, 'the thin places', sin an áit a bhfuil an ceol agus an fhilíocht le fáil, is dócha 'the betwixt and between' nó an 'idir eatarthu' i nGaeilge. So tagann muid ar. ar na háiteacha sin anois agus arís. In amanna tá muid amuigh faoin tuath, in amanna tá muid i lár na cathrach, i siopa leabhar thuas staighre agus tá sé ag báistigh taobh amuigh ach tá an ceol agus an fhilíocht ann agus tá, bhí scoth am agamsa ag éisteacht le gach duine inniu. So, cuirigí fáilte anois roimh Caitríona O'Leary.
Go raibh maith agat. Níl a lán le rá agam ach sé seo an an chéad an chéad amhrán a foilsíodh riamh. Sín síos suas liom.

B'é sin an chéad amhrán Éireannach a foilsíodh riamh.

Noel O'Grady, Simon Ó Faoláin, Ailbhe Ní Ghearbhuigh, Colm Breathnach. Tá súil agam sraith imeachtaí cosúil seo a léiriú arís go luath sa bhliain úr. Beidh Imram féin ar siúl ar ball mí na Samhna i mbliana. Beidh clár na féile fógraithe i gceann cúpla lá. Tá féile don aos óg againn chomh maith, Imram na nÓg, beidh sin ar siúl i Leabharlann an Lexicon i nDún Laoghaire. Mar chuid den fhéile i mbliana beidh Caitríona ag casadh leagan nua de Port an tSaoil, The Jig of Life, tionscadal Kate Bush. Tá trí mhonalóg le ceol nuachumtha le Ciara Ní É agus beirt eile, Grindr, Saghdar agus Cher. Beidh scannáin againn, comhrá le Lí Hè, filíocht le Gabriel Rosenstock, ceol le Nick Roth agus íomhá le Kim Sharkey as Tír Chonaill. Beidh cnuasach filíochta nua le Ceaití Ní Bheildiúin, leagan dátheangach agus aistriúcháin le Paddy Bushe, ag teacht amach. Beidh imeachtaí againn ag an Dublin Book Festival chomh maith agus beidh Colm Ó Snodaigh linn. Tá neart ar chlár na féile agus tchífidh sibh clár na féile ar ball beag. Ba cheart daoibh IMRAM a leanúint ar na meáin sóisialta, Ciara Ní É atá.

you know, tabhair ar ais an oíche aréir mar a deir an t-amhrán, you know, is féidir leat sin a dhéanamh ar YouTube anois. So, IMRAM, go deo, go raibh míle maith agat, hup!